Mu tsiku lotsatira anapitirira ku Russia kukachezanso ndi Vladimir Putin. Cholinga chawo akupempha makosana awiriwa kuti asiye kumenyana ndi kukhazikitsa mtendere. Ramaphosa wa ku South Africa, Hichilema from Zambia, Macky Sall wa ku Senegal, komanso azali assoumani from comoros island anapempha zelenski ndi putin kuti asiye nkhondo kodi atsogoleri awiriwa anayankha zotani president zelenski ananena kuti mtendere komanso zokambirana zikhoza kukhalapo ngati russia ingachotsa asilikali ku ukraine Peace plan will be done, especially if Russia withdraws all Ukraine territories they have occupied. Anayankhula motero mchingerezi. Nayenso Vladimir Putin anauza atsogoleri amenewa kunena kuti mtendere sungakhalepo chifukwa Ukraine inachita kumputa dala. Mwazina iyeyo ananena kuti ukraine ndi imene inayambisa nkhondo imeneyi mchaka cha 2014 amapha anthu a mtundu wa russia amene amapezeka ku ukraine 2022 iyeyo anayambisa nkhondo pofuna kuteteza anthu amenewa poyambirira penipeni asilikali a russia anakwanisa kulanda madera ambiri kuphatikizanso mzinda waukulu wa kiev Two weeks later, onse anapita kukambirana mdziko la Turkey. Kumeneko anagwirizana kuti Russia ichotsa asilikali mu mzinda wa Kiev ndi madera ozungulira. Russia inachitadi zimenezi ngati njira imodzi yofuna kubweretsa mtendere. Komano few days later atasamutsa asilikali, Ukraine inayamba kulengeza propaganda ponena kuti russia yagonjetsedwa alephera kulanda mzinda wa kiev chikhalirecho anachita kuchoka mwakufuna kwawo tikukumbukira kuti chiyambi cha nkhondo imeneyi russia inakwanisa ndithu kutumiza asilikali ngakhale ku kiev nkhondo inavuta kwambiri after two weeks magulu awiriwa anapita kokambirana mdziko la turkey anthu a ukraine anapempha kuti russia ichotse asilikali mu mzinda wa kiev ngati akufuna kukhazikitsa mtendere russia ina- inachitadi zimenezi kuchotsa asilikali aja mwakufuna kwawo few days later anayamba kulengeza pa wireless ngati pa propaganda kumanena kuti russia yagonjetsedwa alephera kulanda mzinda wa kiev panatuluka nkhani zambiri kuphatikizanso kuphedwa kwa anthu ku dera la bucha

In short, Vladimir Putin anauza maafrika amenewa ponena kuti zokambirana za mtendere ndi Ukraine sizingatheke chifukwa Zelensky anataya chipangano chimene anagwirizana poyambirira. Tikunena pano atsogoleri amenewa abwerako, mishoni yawo ikuoneka kuti sinatheke ndipo nkhondo yoopsa ikupitirira. polankhula ndi wailesi ya nbc masiku apitawa president zelensky anena kuti zinthu sizikuyenda bwino kumbali yawo things are very tough on the ground our military is suffering because russia is controlling in the air chichewa chake tikhoza kutanthauzira kuti zinthu sizikutiyendera bwino pa ground asilikali athu akuvutika chifukwa russia ikulamulira mwamba tikudziwa kuti russia ili ndi ndege zoopsa kwambiri zimene ikugwiritsa ntchito umeneko ndiye zelensky anauza wailesi ya nbc kunena kuti zinthu sizikuyenda bwino chifukwa russia ikulamulira kwambiri mwamba ali ndi ndege zoopsa zimene akumaphulitsa akakhala on the ground so their military is suffering nawonso a russia

ukraine nayonso yatiuza kuti asilikali a russia oposa 90 anaphedwa pa tsiku lomweli ndikuwuzeni pano kuti nkhondo imeneyi yafika povuta kwambiri ukraine yaluza matanki 198 pamene russia yaluza matanki 50 zimenezitu zachitika pamene counter offensive imeneyi yangoyamba kumene It's just two weeks now. Pamene amayankha mafunso atolankhani mu mzinda wa St. Petersburg, Vladimir Putin ananyoza Zelensky komanso president wa ku America, Mr. Joe Biden. Mwa zina, iye ananena kuti zimene timafuna ku Ukraine zinatheka. Panopa zida zonse zimene anali nazo tinamaliza kuziphulisa komanso asilikali ambiri anaphedwa zelensky akudalira zida zopempha kuchokera ku nato muganiza kuti angawine nkhondo chifukwa cha zida zopempha kuchokera ku maiko ena anafunsa motero vladimir putin ifeyo ngati russia titafuna tikhoza kuphulisa nyumba ina iliyonse mu mzinda wa kiev popanda choletsa but we don't do this for a reason zelensky palibe chimene angachite pa ife ngakhale wayambisa counter offensive asilikali ake ambiri aphedwa komanso zida zake taziphulisa joe biden amene akumtumayo ndi nkhalamba and palibe chimene angachite we will not tell him what to do let him do whatever he want ifenso ngati russia tipanga zimene tikudziwa zokomera dziko lathu ngati NATO ikufuna kutumiza ma f16 fighter jet ku ukraine let them send ndipo ife tikawapeza tidzawaphulisa ngati muja tikuchitira ndi ma leopard tank ineyo ndili ndi anzanga achiyuda amene amakonda kundiuza kuti zelenski is a disgrace to the jewish people adolf hitler ndi chipani cha nazi anapha ayuda 6 million and 1 million mwa iwo anali nzika za ku Ukraine. Koma lero ndizomvetsa chisoni kuona boma lake likupereka ulemu kwa anthu amene akugwiritsa ntchito ma sign and symbols of Hitler. Anayankhula motero Vladimir Putin pa msonkhano wa atolankhani umene unachitikira mtawuni ya kwawo ku St Petersburg. Mawu amene anayankhula Putin ku St Petersburg akuonesa ngati kuti iye ali confident kuti wawina nkhondo imeneyi chifukwa kunena kuti ifeyo ma leopard tanks amene aku- akutumiza a NATO tikuwaphulitsa akatumizanso ma f16 fighter jet tiwaphulitsa komanso joe biden amene akumutuma zelenski ni nkhalamba we will not tell him what to do let him do whatever he want ifenso ngati russia tipanga zimene tikudziwa zokomera dziko lathu kaya a NATO akufuna kutumiza ma f16 fighter jet atumize ifenso tikawapeza tidzawaphulisa ngati mmene tikuchitira ndi ma leopard tank zelenski ni munthu wopanda ntchito nkhondo imeneyi waluza asilikali ake tawapha akuyesesa kuti achite izi through counter offensive koma sizikutheka they have suffered a lot ndi mmene wayankhulira putin ku st petersburg koma ngakhale iyeyo anayankhula zimenezi ukraine yatiuza pa 15 juni kunena kuti alanda midzi yokwana 7 m'manja mwa asilikali a russia ku dera la Zaporizhia. Nayonso America yalonjeza zida zatsopano kwa Zelensky zitadziwika kuti Russia yaphulitsa komanso kuwononga zida zambiri za asilikali a Ukraine. Ambiri akumafunsa kunena kuti kodi Russia ikumakwanisa bwanji kuwononga zida za nkhondo zochokera ku NATO? Chifukwa poyambirira kuyambira chaka chatha Russia simawononga zida zambiri za NATO. zimene zimatumizidwa ku ukraine koma panopa tikuona kuti kuyambira mwezi uno wa june zida zambiri za asilikali a ukraine zikumangoti zikafika kumeneko kuchokera maiko ena zikumaphulisidwa russia ikumakwanisa bwanji kuononga zida zimenezi pa 27 meyi mwezi watha russia inakhazikitsa satellite yovuta kwambiri imene ikumaona chilichonse chimene chikuchitika ku ukraine satellite imeneyi ikutchedwa kuti kondo fka asilikali a russia akumapanga scan dziko lonse la ukraine at least twice per day akumaona chilichonse chimene chikuchitika pogwiritsa ntchito satellite imeneyi akangopeza malo ena ake osungira zida za nkhondo akumi- akumatumiza bomba ndikuliphulitsa zimene zachititsa kuti zida zambiri zimene zinabwera kuchokera ku nato ziwonongeke satellite imeneyi kondo fka anayika m'malere ndiye ikumajambula ukraine yonse ikumaona zimene zikuchitika mwina 1 meter distance kufika pansi ndiye akumaona chilichonse akaona kuti okay tiyerekeze zida za nato kaya zochoka ku germany america kuti kuti zafika zatera pa airport kapena zafika zasungidwa mu depot ina yake iwo akumaona zimenezizi ndiye akangoona kuti okay zili apa nthawi yomweyo akumatumiza missile ndi kuziphulitsa zimenezitu ndi zimene zachititsa kuti counter offensive ya zelensky isachite bwino mutha kuona kuti wayamba counter offensive koma palibe chimene chikuchitika chenicheni komanso america inatumiza zida kumeneko ndiye taona masiku awiri atatu apitawa mkulu wa nato jens stoltenberg anapita ku america kukakumana ndi joe biden amakamuuza zoona kuti bwana zinthu sizili bwinotu uku zida zikungophulitsidwa mutumizenso zida zina ndiye taona within a day atakumana america yalonjezanso kutumiza zida zina za nkhondo kupita ku ukraine tikunena pano zili m'njira koma zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti russia yakhazikitsa satellite yovuta kwambiri m'malere imene ikujambula china chilichonse chimene chikuchitika ku ukraine satellite imeneyi ikutchedwa kondo fka masiku apitawa parliament ya ku russia yakhazikitsa lamulo latsopano zigawenga zonse zimene zikuthandiza russia pa nkhondo zikuyenera kumapanga ripoti kwa minister of defense mr sergei shoigu tiyerekeze ku malawi kuno asilikali onse a malawi army amachita ripoti kwa general vincent nundwe ngati pali msilikali wina amene akunyozera lamulo limeneli amayenera kuchotsedwa ngakhale asilikali a polisi amachita ripoti kwa inspector general nduna za boma zimayenera kuchita ripoti kwa president wa dziko akangoyamba kuchita ripoti kwa otsutsa boma nthawi yomweyo nduna imeneyi imachotsedwa ku parliament ya russia akhazikitsa lamulo lonena kuti zigawenga zonse zimene zikuthandiza russia pa nkhondo zikuyenera kumapanga ripoti kwa minister of defense sergei shoigu koma nkhani imeneyi sinasangalatse mkulu wa wagner group amene walengeza kuti wathetsa contract ndi dziko la russia Mbuyomu ndinafotokozapo za kusagwirizana kumene kumachitika pakati pa Wagner ndi asilikali a Russia. Pa Chichewa pali mwambi amene akuti atambala awiri salira khola limodzi. Wagner imati ikamenya nkhondo kumene kuja imachita blame asilikali a Russia kuti ayi amenewa sakumenya bwino nkhondo tikumenya bwino ndife. Iyayi zimene zikuchitikazi tsiku lina kudzakhala revolution and so forth. nde parliament yaika lamulo ponena kuti aliyense amene akuthandiza nawo pa nkhondoyi asamazitenge kukula koma ayenera kukhala pansi pa ministry of defense zimenezi ndi zimene zakwiyitsa mkulu wa wagner mr prigozhin athetsa contract yawo akuti basi gulu lawo lasiya kumenya nawo nkhondo ku ukraine zimene zikupangitsa kukwiya chifukwa chonena kuti panali beef yaikulu kwambiri pakati pa minister of defense shoigu ndi mkulu ameneyu prigozhin prigozhin anayamba kumera mapiko kumazitenga ngati kuti iyeyo pamene akumenya nawo nkhondo komanso pamene akugonjetsa asilikali a ukraine ku bakhmut amazitenga kukula ndiye i think anthu aku russia kumeneko akuluakulu anaona kuti ah uyuyu tikamutengera chibwana akhoza kuyamba kuukira boma nde angokhazikitsa lamulo kuti ayi aliyense amene akumenya nawo nkhondo imeneyi kaya nchigawenga cha mtundu wanji kaya ndi wamkulu motani kaya ndi mphamvu zotani ayenera kupereka ulemu kwa minister of defense azitenga instructions kuchokera kwa iyeyo tikunena pano russia yasaina contract ya nyuwani ndi gulu la chisilamu lochokera ku chechnya kuti lilowe m'malo mwa wagner chechen special forces ndi amene anathandizira kulanda mariupol city komanso lugansk region panopa atumizidwa ku bakhmut ndi madera ozungulira kuti akathane ndi asilikali aku ukraine ya chechen special forces ndi asilikali ankhanza kwambiri amenewa ndi mbali imodzi ya ku russia konko koma ndi asilamu iwowa amatenga zigawenga za ku afghanistan za ku pakistan ngakhalenso za ku chechnya komweko